ka dugaw kɛ ala ka an ni sababa bɛn kɛtaw ni fɔtaw la ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka haminaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ dugaw kɛ banabagatɔw ka ala ka lafiya d'u ma ala ka kɛnɛya sabati ala ka banaw wuli ka bɔ yen yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen mago to ɲininkali minnu bɛ bolo kɔrɔ an bɛna essayer n'ala sɔnna ka ɲininkali ninnu jaabi sisan ala ka an ni sababa bɛn ɲininkali ninnu jaabi la k'ala deli ala k'a ka hɛrɛw kɛ an ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye eh, ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali in ka girin ne ma ɲininkali in faamu ala ye fɛn minnu dan n'a tigɛ fɛn jumɛn bɛ yen ko ala m'a dan ala ye fɛn bɛɛ de dan donc n'a fɔra k'i k'olu tɔgɔ fɔ i bɛ dɔ de fɔ kɛ sinɔn i bɛ se k'olu bɛɛ fɔ ala ye adamaden dan a ye san dan a ye dugukolo dan a ye baganw dan a ye mɛlɛkɛw dan a ye adamaden ka dɔnta ye fitinin ye ala ka danta kɔrɔ adamaden mana a dɔn cogo cogo i bɛ fitinin dɔrɔn de dɔn ala ye minnu dan ni a tigɛ sanuman ye donc ale de ye planɛti ninnu bɛɛ dan ji kɔnɔfɛnw kungo kɔnɔfɛnw jiriw dugukolo planɛti wɛrɛ minnu bɛ yen ala de ye nin bɛɛ lajɛlen dan donc i mana dɔ fɔ la cogo cogo i ye fitinin de fɔ i tɛ se k'a fɔ i b'a bɛɛ fɔ ala ka an ni sababa bɛn a bɛ fɔ de ko ala ye fɛn minnu dilan ni a ka se a tɛ fɔ ko ala ye fɛn minnu dilan n'a ka fanga ye donc ala ka se de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dilan a ye fɛn bɛɛ dilan n'a ka se a n'a ka dɔnni de ye donc a tɛ fɔ k'a ye fɛn minnu dilan ni a ka fanga ye ala k'an ni sababa bɛn donc an y'a fɔ cogoya min o fɛn ninnu maa si tɛ yen k'a fɔ i bɛ se k'olu da fɔ ou bien k'e bɛ se k'olu site site k'o fɔ k'o ban donc a mana kɛ cogo cogo e bɛ dɔɔnin de fɔ caman na i bɛ fitinin de dɔn i t'a bɛɛ dɔn fana donc o la nin fɛn sugu ninnu nin ɲininkali ninnu mɔgɔ tɛ i sinsin nin ɲininkali sugu kan ala ye fɛn minnu dan ko a ye fɛn minnu dan n'a tigɛ ye ko i bɛ olu ɲinina ka o dɔn donc fɛn fɛn bɛ yen ala de y'a bɛɛ lajɛlen dan donc a kɛra a y'a source le dan direct ye ka sɔrɔ k'a tɔ dilan dilan cogo wɛrɛ la sa o a mana kɛ cogo cogo i ɲɛ bɛ fɛn fɛn ala de y'a bɛɛ lajɛlen dan eh, ni a ka se n'a ka dɔnni ye donc an b'ala deli ala k'an ni sababa bɛn Bon min ye tirabu ye tirabu ci tɛ silamɛ ka baara ye parce que tirabu ci tɛ daga dɔw bɛ a daga ka preuve kɛ ko ala ka nabi ɲuman dɔ bɛ yen ko idirisa ko o tun bɛ tirabu kɛ ani ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ka tirabu ni idirisi ta bɛnna bon sariya kumakan foyi tɛ hadisa la ou bien kurana la k'a b'a fɔ ɲɛna ko idirisi ka tirabu tun ye nin ko de ka ɲi donc ni e tɛ idirisi ka tirabu dɔn k'a fɔ nin de ka ɲi e bɛna jumɛn in de kɛ ko ni idirisi ta bɛnnen de lo o de la silamɛya bɛ anw bila min na o de ye tirabu ci a bɛ kɛ de pour que ka ko dogolenw dɔn ko dogolen dɔn tɛ e ka baara ye ala kelen de bɛ o dɔn kana fɔ i bɛ da don la ka ɲinini kɛ ko dogolen dɔnni na parce que na depuis i ye tirabu ci tirabu ci a bɛ se ka kɛ buguri la a bɛ se ka kɛ ni kala ye a bɛ se ka kɛ kolon na a bɛ se ka kɛ ji la a bɛ kɛ fɛn caman na maaw bolo a bɛɛ lajɛlen laɲini ka se ka ko dogolen dɔ de dɔn ani ka kuma sini kunkan ko dɔw de kan donc o lahala minnu bɛ maa si t'o dɔn fana ala y'a dɔnni di maa min ma ala tun ye o faamuya n'o dɔnni di idirisi ma ale ta tun bɛ kɛ o sariya kɔnɔna na o sariya hakɛw de ye jumɛn ye donc e tɛ o dɔn parce que an ka sariya ma kuma o kan o tɛ an ka sariya fana ka baara ye donc o ye idirisi ka sariya nana ni sariya min o y'o ta de donc ala ye sariya wɛrɛ de di e ma min ni idirisi ta tɛ kelen ye e tɛ se k'a fɔ fana k'e ta ni idirisi ta ye kelen ye parce que idirisi ta miziriw tun sigilen bɛ fɛn min kan e tɛ foyi dɔn o la donc seulement min bɛ ɲini fɛ ko dogolen ɲinin k'a dɔn o tɛ e ka baara ye maa min b'a kɛ filankafo baara de lo wa sirikuya baara de donc a tɛ bɛn cogoya si la a ka kan maa k'i yɛrɛ yɔrɔma janya ka bɔ a ma ala ka an ni sababu bɛn donc i b'a fɛn fɛn k'a bɛ kɛ a bɛɛ ye kunfɛ baaraw ni jinɛ baaraw de ye maa minnu jinɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc idirisi ta tirabu dɔnni miziri tɛ maa si bolo ala kira fana ma kuma o kan kuranɛ fana ma kuma o kan n'i y'a ye sera ka dɔ fɔ o la peut-être fo n'a kɛra jinɛ bato ni jinɛ sɔn siraw ye ala k'an ni sababu bɛn donc o de la tirabu ci ye a tɛ bɛn silamɛya la min ye ala kira ka muso ye mɔgɔ kɔni tɛna fɔ ko ala kira ka muso tun ye naani ye donc min ko tan ni fila lo ale ma kalon tigɛ min fana ko kɔnɔntɔn ale ma kalon tigɛ donc ni min yɛrɛ ye kanto k'a jira k'a fɔ ko ala kira ka muso tun ye kelen ye donc fana bɛ faamu o cogoya la parce que n'a a ye muso fɔlɔ min ta n'o ye kadija ye a ma muso foyi ta o kan fo ka taa o fatu donc o fatuli de kɔfɛ sa a sɔrɔla ka an ba ayisa furu o kɔfɛ a sɔrɔla ka sawuda furu donc ka sɔrɔ ka muso wɛrɛw furu ka fara o kan donc an ba kadija o furula ka a to makan ani ayisa ani sawuda ninnu de furula makan a tɔ bɛɛ furula madinɛ sigi waati kɔnɔna na sani donc ala kira ye muso min furu makan muso saba de lo a fɔlɔ o kɛra kadija ye a ye kadija le furu ani u tora ɲɔgɔn fɛ a y'a ka den bɛɛ sɔrɔ o de la a ma muso wɛrɛ furu ka fara kadija kan fo ka taa se kadija ka saya ma o de kɔfɛ sa a sɔrɔla ka an ba ayisa furu o fana kɛra makan sani hijira ka kɛ o kɔfɛ o kalo kelen fana la a sɔrɔla ka sawuda fana furu k'a to makan sani hijira ka kɛ Donc ala kira ni muso saba le furu Makan sigira hijira le kɔfɛ a kɛlen ka hijira kɛ ka Makan bila ka taa sigi Madinɛ a sɔrɔla ka muso tɔw ta o Madinɛ kɔnɔna na donc o la minnu b'a fɔ k' ala kira ye muso tan ni fila ta olu ka laɲini ye ala kira a ye muso minnu furu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn muso tan ani fila de ma minnu b'a fɔ ko kɔnɔntɔn o ye muso kɔnɔntɔn minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔna na ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sigi ni ala kira ye o tun ye kɔnɔntɔn ye donc o kɔrɔ ye dɔw fatula ka kɔn ninnu ɲɛ donc dɔw fana nana kɔfɛ laban na donc o de la o b'a yira k'a fɔ ala kira n'i y'a a ye muso minnu furu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se tan ani fila ma nka n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔna na waati kelen na ala kira bolo o ye kɔnɔntɔn ye donc o la min ko kɔnɔntɔn ale y'a fɔ ka da nin kan min ko tan ni fila fana ale y'a ala kira ka furu muso bɛɛ le jate a ye minnu furu min sara o min bɛ balo la o a y'a bɛɛ le jate o de ye tan ani fila ye minnu fana ko ko kɔnɔntɔn don o de ye minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔna na waati kelen na ka sigi ɲɔgɔn fɛ o ye kɔnɔntɔn ye donc a bɛ fɔ ka da nin fana kan ko kɔnɔntɔn don ala ka an ni sawaba bɛn min kɔni ye naani ye donc naani tɛ yen naani t'a la donc ala kira furu muso la k'a fɔ k'a ye muso naani de furu kuma tɛ ala ka an ni sawaba bɛn donc n'i ye jateminɛ kɛ ala kira ka kalifa naani nin a ye fila denmuso furu a yɛrɛ denmuso dira fila ma a ye fila jumɛn de denmuso furu abubakar sidiki denmuso ayisa y'o furu ani omar bin khattab ale denmuso hafsa a ye ninnu furu mais kalifa eh, fila tɔ o bɛ sabanan naaninan ni o ye usman ye a ye a denmuso fila di o ma ni o ye rokɛya rokɛya fatula a sɔrɔla ka a tilala ka umu kulusum di a ma donc min ye aliw ye fatuma dira o ma donc ala kira ka kalifa naani fila a ye o denmuso ta fila tɔ a ye a denmuso furu olugu ma donc ala kira muso de ye dɔ ye ayisa dɔ ye hafsa ye donc ka taa se sɔfiya ma ka taa se mariya ma ka taa se zeyinabu bintu jahsh ani zeyinabu zeyinabu ye fila ye donc a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta sɔfiya ani sawuda ani bon o kun ka ca donc ninnu bɛɛ ye alakira furumuso ye sallallahu alayhi wa sallam ala ka an ni sawaba bɛn Bon min ye Palestine misiri n'a bɛ f'o ma ko Al Masjidul Aqsa Masjidul Aqsa jɔni de ye a jɔ maa fɔlɔfɔlɔ min ye misiri in jɔ siɲɛ fɔlɔ la o dɔlen tɛ parce que na kuma cayala a la dɔw ko an fa Adama lo dɔw ko ko Nuhun den dɔ bɛ yen ko Sam k'o de y'a jɔ dɔw yɛrɛ ko ko nabila ibrahim no dɔw yɛrɛ ko ko dawuda ani a denkɛ suleiman ko olu de y'a jɔ donc kuma caman fɔra la misiri in jɔbaga dɔlen tɛ direct i n'a fɔ alikaba ta dɔlen bɛ cogoya min donc masjidul aqsa o kɔni dɔlen tɛ mais a mana kɛ cogo cogo ala ka nabi ɲuman dɔ lo ala ka nabi ɲuman dɔ de ye a jɔ ou bien ala ka jɔn ɲuman dɔ de ye a jɔ donc n'a kɛra ibrahim ye o ye nabi ɲuman ye n'a kɛra nuhun denkɛ sam ye o ye jɔn ɲuman ye o tɛ nabi ɲuman ye n'a yɛrɛ kɛra ibrahim ye o ye nabi ɲuman ye n'a kɛra dawuda ou bien a kɛra sulemani ou bien olu fila de y'a jɔ ɲɔgɔn fɛ a mana k'a fɛn o fɛn ye ninnu bɛɛ ye ala ka jɔn ɲumanw de ye donc o la k'a fɔ ko nin de masjidul aqsa jɔ direct la donc eh, o dɔlen tɛ k'a fɔ ko nin don dɔ bɛ se k'a fɔ ɲɛna ko non dɔ bɛ se k'a fɔ ɲɛna ko karimasina dɔ bɛ se k'a fɔ ɲɛna ko karimasina lo fana nin si ni si tɛ kɛ kelen ye mun na parce que na a jɔbaga yɛrɛ o dɔlen tɛ direct ni kumakan kelen ye k'a fɔ ko nin don a mana kɛ cogo cogo i mana dɔ fɔ fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ a la donc ala ka an ni sawaba bɛn min ye maa fɔlɔ min selila la donc min y'a jɔ fɔlɔ o de fɔlɔ selila la en tant que o jɔbaga in ma dɔn direct la donc selibaga fana bɛ to o cogoya la donc ni jɔbaga dɔnna direct a bɛ dɔn min y'a jɔ o de selila parce que na misiri yɛrɛ ala ka misiri de lo ala ko annal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada misiri ale ala le ta ye donc misiri bɛ yɛlɛma ale ala ka jɔnw de bolo minnu bɛ ale ala bato parce que n'a jɔkun ye bato de ye ka ala bato k'a la donc ala ka diinɛ min bɛ senna waati min o diinɛ mɔgɔw de bɛ bato kɛ a la ala ka so don ala k'an ni sawaba bɛn bon min ye yahudiyaw ni dalen bɛ misiri in kan kun jumɛn in na yahudiyaw ni dalen tɛ misiri in dɔrɔn kan misiri in de kɔni ye silamɛ bɛɛ ka eh, eh, eh, jɛma yɔrɔ ye hakilila yɔrɔ ye sinon yahudiyaw yɛrɛ bɛ fɛ ka palestine yɛrɛ dugukolo de minɛ k'a k'olu sigiyɔrɔ ye donc o palestine base fɔlɔ o yɔrɔ min o ye misiri de ye parce que na yɔrɔ yɔrɔ n'i taara o yɔrɔ base ye ala ka so de n'o ye misiri ye donc i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ ka ɲa fo i ka o yɔrɔ bato kɛ yɔrɔba kɛ i ta ye donc o de la palestine dugukolo in o bɛ k'i nɔrɔ a la ko fo o ka a minɛ donc ka fara misiri in kan o b'a fɔ ko olu de ka bato kɛ yɔrɔ de lo alors que bato kɛ yɔrɔ in ala ye a di ala kira ma sanayɛlɛ don de k'a jira k'a fɔ a bɔra yahudiyaw bolo kan e de ye ne ala ka ciden sisan ni maa min tugura e kɔ aw de ka bato kɛyɔrɔ filɛ nin o de la ala kira ka sanayɛlɛ a ma bɔ makan ka yɛlɛ direct la a taara nin yɔrɔ in de la ka sɔrɔ ka taa seli o yɔrɔ la a bɔra yen ka sɔrɔ ka yɛlɛ ka taa sanfɛ min b'a yira k'a fɔ ko ala nana ni a ye nin yɔrɔ la ka sɔrɔ k'a layɛlɛ ka sɔrɔ ka taa seli di a ma k'a yira la k'a fɔ seli min ditɔ filɛ e ma o bato kɛyɔrɔ filɛ nin ye misiri ye donc e de ta de lo i ni i ka mantonw donc yahudiyaw nana mɛn ko fo o ka yɔrɔ minɛ misiri dɔrɔn tɛ o bɛ fɛ ka dugukolo ni misiri yɛrɛ bɛɛ le minɛ ko misiri ye yɔrɔ barakama yɔrɔ ye dugukolo in kan nin yɔrɔ la donc o de la o fana bɛ fɛ k'o yɔrɔ barakama minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni yɔrɔ barakama no n'i sigila a ka ca la i ka fanga bɛ sinsin i bolo donc o de ye yahudiyaw bila nin kɛwale na donc an tɛ dɔ wɛrɛ dɔn a la fo n'a kɛra benkanni ni tiɲɛli o de ye yahudiyaw bila nin yɔrɔ la k'a ye k'a fɔ ko fanga bɛ n na se bɛ n ye donc yaada o de y'o bila nin kɛwale la wa illa o b'a dɔn depuis waati o b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in ɛɛ palestiniw de ta lo min ye misiri ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ta lo ala kira ye a yira k'a fɔ silamɛ mana kɛ dugukolo fan fan i bɛ se ka voyager ka taa misiri na ka taa seli a kɔnɔ a nafa ni a bonya kosɔn donc n'i selila a kɔnɔ ani misiri gansan tɔw tɛ kelen ye ala y'o di silamɛw ma min b'a yira k'a fɔ silamɛw de ka nafa sɔrɔ a n'o ka bato kɛ yɔrɔ de lo donc ala ka an ni sawaba bɛn yahudiyaw ta ye dɔrɔn bagan ma dansago wale ani yaada ka se ka tiɲɛli kɛ dugukolo kan olu ta ye o ye ka fɛn jagoya minɛ ko se bɛ o ye fɛn min ni eh, o ta tɛ a ye donc o ka lahalaya ye nin de ye donc a kana kɛ k'a fɔ ko o bɛ ka eh, misiri dɔrɔn de minɛ o bɛ fɛ ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ le minɛ donc ko misiri de ye yɔrɔ base ye o de ye yɔrɔ yɛrɛ sini ye o de la o fana bɛ fɛ ko eh, o le kuma ka ca kosɛbɛ donc k'a yira k'a fɔ ko o bɛ fɛ k'o minɛ o dɔrɔn tɛ donc dɔwɛrɛ tɛ dansago wale dɔrɔn kosɔn ala k'an ni sawaba bɛn bon min ye bɔnmɔsi ye silamɛya la maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a yira k'a fɔ ko bɔnmɔsi ye ala kira ka taasira lo maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la bɔnmɔsi ye suna gɛlɛn ye mais fɔɲɔgɔnya bɛ min na yɔrɔ bɔnmɔsi bilali ye wajibi lo wa ou bien wajibi tɛ dɔnnikɛla dɔw y'a kɛ wajibi ye dɔnnikɛla dɔw yɛrɛ y'a kɛ bɔnmɔsi dibaga danayama tɛ donc o la min kɔni ye bɔnmɔsi ka sunaya ye suna gɛlɛn de lo a tɛ bɛn maa ka tulonkɛ a la donc dɔnnikɛla ka bɔnmɔsi di o tɛ preuve ye mais sariya kumakan bɛ min fɔ o de ye preuve ye kuranna ni hadisaw bɛ min fɔ o de ye preuve ye n'an ye dɔnnikɛla dɔ ye a tɛ seli est ce que o kɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ ko seli tɛ yan ou bien ko seli ko tɛ tiɲɛ ye donc o bɛ cogo min bonsi fana bɛ ten n'i ye dɔnnikɛla ye a bɛ ka bonsi di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a dili dagalen don ko parce que dɔnnikɛla don dɔnnikɛlaw ka ala kota ka ca bi an bɛ bi waati min na parce que a diɲɛ ɲini fanga bonyalen don ka tɛmɛ alikiyama ni ala ɲini kan donc o la dɔnnikɛla ka kɛta n'i y'a ye a bɛ ka fɛn min kɛ donc e de bɛ sariya kumakan ɲini k'a dɔn yala kɛta lo ou bien kɛta tɛ n'i y'o dɔn a tigilamɔgɔ n'a bɛ diinɛ kɔnɔ ou bien n'a tɛ diinɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ n'o dɔn o de senfɛ donc o la bɔnmɔsi a dili man kan i k'a to yen o de ka fisa n'i y'a to yen ko ala kira ka sunna lo ala kira de ye anw yamaruya ni bɔnmɔsi toli ye a ko an k'a to bɔnmɔsi ka dafa bɔnmɔ la an kan'a di n'an ma ɲɛ dili kɔ k'an ka nunkɔrɔsi di a ko an ka yahudiyaw yɛrɛ fɔnkoɲɔgɔnya ko yahudiyaw bɛ bɔnmɔsi di ka nunkɔrɔsi bila donc ko anw ka bɔnmɔsi to yen an ka nunkɔrɔsi di donc hadisa wɛrɛ la a ko aw ka bɔnmɔsi dafa aw kana foyi tigɛ a la aw k'a to a ka dafa donc ka a dalakɛɲɛ ka a lasaniya donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya ye anw yamaruya ni a ye n'i y'a kɛ ka bɔnmɔsi dafa i b'a baraji sɔrɔ mais ni maa min y'a di donc dili bɛ se ka kɛ lahalaya fila ye maa min y'a di ko maaw ka bɔ an kunna bɔnmɔsi di tɛ silamɛya ka sira foyi t'a la i bɛ jurumi sɔrɔ parce que na fɛn min n'a silamɛya ye anw yamaruya ni a ye k'a fɔ k'o tɛ silamɛya dɔ ye i b'o jurumi sɔrɔ nka ni maa min y'a di e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na i bɛ ka silamɛya de sɔsɔ i bɛ ka ala kira de sɔsɔ mais fɛn dita tɛ donc o n'a ta bɛɛ e y'a di donc o kɔrɔ e yɛrɛ sɔnna i ka fili ma k'a dɔn i bɛ ka a di i bɛ ka kotali kɛ o lahalaya la n'a y'ala diya a bɛ i ɲangi ni a ye n'a y'a diya a bɛ yafa i ma a la donc ni maa min fana y'a to yen ko parce que na bɔnmɔsi ye masiri ye e tɛ k'a to yen silamɛya kama ani ala kira ye a ka yamaruya kama donc baasi t'i kan jurumi t'i kan baraji t'i ye parce que na ala de y'a d'i ma a ka di e ye o de kama i y'a to yen ba foyi t'i kan nka ni maa min y'a to yen ko parce que ala kira de ko k'a to yen i bɛ baraji sɔrɔ a la o ye bato de ye donc o la bɔnmɔsi toli bato de don n'a sɔrɔla e y'a to yen ko parce que ala kira de ka ye anw yamaruya ko k'a to yen mais n'a sɔrɔla e y'a to yen pour que ka se ka laɲini wɛrɛw de kɛ diɲɛ laɲini wɛrɛw la ni a ye o de kama e y'a to yen donc o la o laɲini a bɛ se ka kɛ juguman i bɛ jurumi sɔrɔ o la ni a toli ye a bɛ se ka kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ i tɛ baraji fana sɔrɔ ni a toli ye donc baraji bɛ sɔrɔ ni bɔnmɔsi toli ye sira kelen min na o de ye silamɛya ka yamaruya lo n bɛ k'o de kan labato donc n'i y'a kɛ n'o ŋaniya i bɛ baraji sɔrɔ donc ni maa min fana ye a di donc k'a yira k'a fɔ ko silamɛya foyi tɛ nin ye i bɛ jurumu sɔrɔ ou bien k'a di pour que ka ala kira fɔnko ɲɔgɔnya i bɛ jurumi sɔrɔ ou bien i y'a di le i y'a dɔn k'a fɔ silamɛya dɔ lo mais ne yɛrɛ de tɛ ka se k'a labaara n bɛ k'a lako tali kɛ o yɔrɔ la donc o lahalaya in na i ka ko bɛ ala de bolo n'a y'a laja a bɛ yafa i ma i ka baara ɲuman dɔw sababu la n'a y'a ja a b'i jangata ni a ye donc o la karamɔgɔ y'a bɔnsi di o tɛ preuve ye k'a yira k'a fɔ ko bonsi di dagalen don donc karamɔgɔ bɛ kɛwale dɔw kɛ o kɛwale kɛli tɛ dalilu ye ko o ko dagalen don sariya kumakan de bɛ ɲini k'a dɔn o la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn karamɔgɔkɛ bɛ sariya kɔnɔ ou bien a tɛ sariya kɔnɔ ala ka an ni sawaba bɛn Bon min ye k'a fɔ ko maa min ni a ma bɔnsi bɔ ka sibɔnan kɛ i yɛrɛ la silamɛya la n'i y'o kɛwale kɛ an min bɛ fɔ i ɲɛna ala y'i dan dan cogo min i ka to o de kɔnɔ bonya b'o de la o de ka ɲi donc maa kana fɔ i bɛ yɛlɛma don ala ka dan na ala y'i dan k'i kɛ bɔnsima alihamdulila a y'i dan k'i kɛ maa ye maa min ni bɔnsi t'a ra k'a fɔ i bɛ si bɔ tulu mun i yɛrɛ la pour que ka se ka si bɔ donc o tɛ ko ye min n'a cɛ ka ɲi i k'a to yen o de ka ɲi mais ni maa min y'a kɛ k'a fɔ ko si bɔra bon an b'a jigi k'a fɔ baasi t'a la a baasi bɛ se ka na yɔrɔ min o ye dɔgɔtɔrɔw ka yɔrɔ ye yala o tulu kɛli la produit minnu b'a la a bɛ tɔɔrɔ lase i ma ou bien a tɛ tɔɔrɔ lase i ma donc o ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ fura kɛnɛya ko kunkan olu de bɛ se k'o jaabi donc a bɛ dulon tulu in yɛrɛ produit sugu jumɛn b'a la n'i y'a mun i yɛrɛ la yala a bɛ tɔɔrɔ lase i ma ou bien a tɛ tɔɔrɔ lase i ma donc ni olu ye jaabi min di o la baara bɛ kɛ ni o de ye mais min kɔni ye silamɛya ta ye n'i ye o sibɔ tulu mun i yɛrɛ la ko si bɔra donc silamɛya la baasi tɛ a la mais n'a sɔrɔla k'a fɔ i ka laɲini ye kun wɛrɛ la min tɛ kun ɲuman ye ou bien ka yɛlɛma de don ala ka danni cogoya la donc aw la min ka fisa adamaden ala ye dan cogoya min en tant que o tɛ adamadenya tabiya fɔnko ɲɔgɔnya i ka to kanale kɔnɔna na o de ka ɲi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maaw la bɔnsitigi bɛ bɔnsitan bɛ dɔw ta ka ca dɔw ta ka dɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔnsi t'u la o ye o dancogo ye donc en tant que o bɛ yen o tɛ problème ye adamadenya tabiya la donc o toli o cogoya la i n'a fɔ ala ye dan cogoya min o de cɛ ka ɲi ni fɛn wɛrɛ kɛli ye mais n'i ye tulu mun an kɔni silamɛya kiti la jurumi b'a la wa jurumi t'a la donc an b'a jigiya k'a fɔ ko jurumi t'a la mais min ka fisa i ye o de fɔnko ɲɔgɔnya ni o ye i k'a to yen ala ka danni ka sɔn o ma ala y'i dan dan cogo min i ka o ja i yɛrɛ ye ka sɔn ala ka dan na o de cɛ ka ɲi donc a kana na kɛ ko i bɛ ka dankari ala ka danni na ala ka an ni sawaba bɛn mɔgɔ ka bange don ninnu silamɛya la kɔrɔ t'a la a bɛ se ka kɛ bamananya la adamadenw ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɔrɔ bɛ se ka k'a la u bolo mais silamɛya kɔnɔna ala ka sariya la kɔrɔ t'a la n'i bangera don min donc o ye dan o don de diyara ala ye i ka na o don na donc seulement i ma bila ko i ka o don bato o bɛ i ma bila ko i ka o don minɛ ko ni don tɔw bɔ ɲɔgɔn na la a diyara ala ye a mana kɛ cogo cogo n'i bɛna i kɔnɔna na don dɔ la donc kɔrɔ wɛrɛ sirilen a la silamɛya la o tɛ yen donc o bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ la adamadenw ka ɲɛnamaya n'o ka dusukunna siraw la mais silamɛya la o tɛ yen ala k'an ni sawaba bɛn min ye ɲininkali laban ye n'o ye an balimamuso min ye an ka seda ɲininka k'a yira k'a fɔ ale ye dumuni kɛ ni denmisɛn ka dumuni dila ale ma ko suntigɛ sera k'a sɔrɔ suntigɛ ma se donc nin lahala la sun tiɲɛna de koyi a bɛ nin sunjuru sara le parce que ni denmisɛn taara fɛn de ma ko sun fɛn ale tun ka ko jate minɛ yala can o bɛ can tɛ donc mɔgɔ min bɛ dumuni kɛ wula fɛ a hakilila ko tile binna n'a nana bange k'a fɔ ko tile ma bin o sunjuru b'i kan na i b'o sara le n'a sɔrɔla k'a fɔ ko sufɛra le kun don sugurudun waati la ale hakilila ko sufɛra de lo a ye dumuni ta k'a dun dumuni kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ a fajiri yɛrɛ bɛɛ selila ka ban o tigilamɔgɔ ka sun ka ɲi sunjuru foyi tɛ ale kan parce que dɔnnikɛlaw b'a fɔ al aslu baka'u ma kaana ala ma kaana lasali ye min ye i bɛ waati min na sariya b'i jate o waati de la a tɛ bɛn i ka yɛlɛma don i ka waati lahalaya la fo n'a kɛra ni preuve jɔnjɔn ye donc preuve jɔnjɔn foyi tun t'ale bolo k'a fɔ ko tile binna seulement ale wulila dumuni dira ale ma ko tile fitiri wulila donc ale sinna k'a tigɛ a ma danganiya foyi ɲini can wa can tɛ wa a sera wa a ma se wa au moins n'o fɔra hali n'i ma ɲininkali kɛ montre yɛrɛ lajɛ heure lajɛ telefɔni lajɛ i bɛ heure sɔrɔ a la ni heure sɔrɔla i n'a fɔ a nin tɛ sun tigɛ waati de a ma se fɔlɔ o bɛ e na ɲininkali kɛ o bɛ e na danganiya kɔni ɲini donc lasali ye min ye muso in bɛ jate tilefɛrɛ de la toujours a bɛ jate k'a ye sun tigɛ tile de fɛ donc a b'a juru sara ala ka an ni sawaba bɛn mais n'a sɔrɔla ko sugurudun don lasali ye min ye a tigilamɔgɔ bɛ jate sufɛrɛ la ale hakilila sufɛrɛ la a ye dumuni kɛ dumuni kɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ fajiri yɛrɛ ja o bɛɛ selila ka ban donc sariya b'a fɔ lasali min ye i bɛ sufɛrɛ de la i ka sun ka ɲi baasi tɛ kan la donc o la kuma kuntaala surunya la eh, an balimamuso ka nin lahalaya in a b'a sunjuru sara le a ka sun tiɲɛna a b'a sunjuru sara a tile kelen yɔrɔ ala ka an ni sawaba bɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo